Manye redio na Owelle FM. Ọ kụọla elekere asaa nke ụtụtụ.

abalị iri abụọ na isii nke ọnwa ise n'afọ 2026 gere isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress NDC akatọọla ọgbaghara ime ụlọ na-ada n'ime ha n'Enugu steeti banyere onye ọ bụ ya bụ onye isi oche ụlọ ọrụ JAMB ewepụtala ụbọchị ndị ahụ na-esonyeghị na ule Unified Tertiary and Matriculation Exam UTME nke afọ a kwụrụ maka otu ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ ga-abịa legharịa ule ahụ Nyesom Wike akọwala na ọ bụghị ya ihe ịtụnanya na gọvanọ Siminalayi Fubara wezụgara onwe ya na ịzọ ọkwa gọvanọ Rivers steeti nke ugboro abụọ kwụrụ maka na ọ bụ nkwekọrịta nke o kwetara na ya ga-eme ị bọọla chi Igbo onye ọma ji eme ọnụ tọzie ntị n'ala ka anyị wetara gị akụkọ ụwa ndị a na ndị ọzọ ka ọ ha n'uju Cheta na akụkọ ndị a na-aga n'iru n'ọnya nwa ududo anyị bụ www.owellefm.org ya na ụwa ozi Facebook, Instagram, X gụnyere nke YouTube na Owelle FM 99.5 ọdịnala. Onye ji akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa anyị ga-anụ bụ m Chika Nwazụ na-asị gị ụtụtụ ọma onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigerian Democratic Congress NDC na Enugu steeti bụ Dr. John Paul Ani akatọọla ya n'ebe ọ dị ukwuu bụ ihe ọ kọwara dịka ọgbaghara ndị ihe ọma na-asa afọ chọrọ iji butere otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ ihe mkpobi ụkwụ na steeti a Dr. Ani mere ka nke a pụta ihe ụnyaahụ bụ Mọnde n'isi obodo Enugu na ọgbakọ ndị nta akụkọ ọ chịkọbara megide nghọtahie ime ụlọ na-eko achịcha nyere ndị ndu ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'Enugu steeti nakwa ozi odeakwụkwọ mgbasa ozi na izugbe ya na ọkwa National Publicity Secretary otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'ala anyị bụ barista Osa Director nọrọ na ọdị nso a wepụta megide ya bụ nghọtahie barista Osa Director ka ozi mere ka a mata na o boro Dr. John Paul Ani ebubo ịgbasoro ụzọ megidere iwu na-ebugharị onwe ya n'ọkwa onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC n'Enugu steeti nakwa ebubo agwa nrụrụ aka ndị ọzọ ka o sila dị n'okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụnyaa n'Enugu ka Dr. Ani nọrọ katọọ ya na ebe ọ dị ukwuu bụ ozi ahụ sitere n'ọnụ onye NDC National Publicity Secretary ma kọwa na a gbasoro ezi usoro iwu otu ndọrọndọrọ ọchịchị a nakwa nke ntụliaka ọchịchị n'ala anyị chịkọba ọgbakọ steeti congress e ji họpụta ya dịka onye isi oche NDC n'Enugu steeti nakwa ndị ndu ọzọ n'ogogo steeti working committee ya bụ onye NDC chairman na Enugu steeti kọwaziri kọwara ya dịka ihe na-atụ akpata oyi etu ya bụ odeakwụkwọ mgbasa ozi otu ndọrọndọrọ ọchịchị a siri na-agọnarị ya kworo maka ihe o boro ebubo si na e ji ego zụrụ ya zụrụ ya bụ barista Osa Director nakwa ndị otu ya itisa otu ndọrọndọrọ ọchịchị a n'Enugu steeti Dr. Ani nọrọ na oge ọ na-adọ aka iji usoro soo ebubo a ma ọ bụrụ na ya bụ onye National Publicity Secretary ewepụtaghị ihe akaebe gosiri ihe ọ kọwara dịka imetọ aha ya nakwa nke ndị ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị a n'Enugu steeti bụ ebubo si na onye jiburu ọkwa nchere oge na ụdị pro tem chairman NDC na steeti a ji akara ọba ego onwe ya anakọ ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa na ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti ego dị narị puku naira anọ ya bụ 400,000 naira n'otu n'otu ọ tara aka n'eze m megide etu ndị a siri jiri ozi nduhie ụzọ nakwa ajọ ọnọdụ ọ chaa gbute ọ chaghị gbute chọọ imebi ezi ọnọdụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị a n'Enugu steeti n'agbanyeghị ikpe banyere ọnọdụ a ka dị n'ụlọ ikpe m onye nta akụkọ anyị bụ Nnabuife Nwekwu wetaziri ozi na ọ bụ onye ahụ jiburu ọkwa nchere oge dịka onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị a na ụdị protem chairman bụ Ikechukwu Obeta na-azọ sị na ọ bụ ya ka ji ọkwa onye isi oche ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC n'Enugu steeti nwa amadi ahụ jitọpụrụ ọkwa minista ala anyị hụrụ maka m aka nka ọgbara ọhụrụ ihe omimi sayensị nakwa nke nka na ụzụ bụ Chief Uche Nnaji eturula ugo onye ga-eji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP zọọ ọkwa gọvanọ Enugu steeti na ntụliaka ọchịchị izugbe afọ 2027 nke a pụtara ihe n'isi obodo Enugu na mkpọpụta ọsịsa ntụliaka ọchịchị ime ụlọ PDP governorship primary election were ọnọdụ n'ọnụmara dị iche iche na steeti a akụkọ a ga-aka n'ọnụ onye nta akụkọ anyị bụ Nnabuife Nwekwu Nwa bekee kpọrọ party primaries nke otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP ịrọpụta onye ga-elota otu ndọrọndọrọ a zọọ ọkwa aka na-achị Enugu steeti na ntụliaka ọchịchị izugbe afọ 2027 ka nwa amadi ahụ jitọpụrụ ọkwa minista ogogo etiti ala anyị hụrụ maka aka nke ọgbara ọhụrụ ihe omimi sayensị nakwa nka na ụzụ bụ Chief Uche Nnaji nakwa Maazị Samson Nnamani nọrọ chụpụ ya ịmata mbe naabọ nke bụ oke ka o sila dị na mkpọpụta ọsịsa ya bụ PDP gọvanọship praịmarị elekshọn n'isi obodo Enugu taata bụ Mọnde abalị iri abụọ na ise nke ọnwa Mee afọ a bụ 2026 ka onye nọrọ na isi ya bụ Austin Nwachukwu mere ka a mata na Chief Uche Nnaji ji akara vootu dị puku asaa narị anọ iri abụọ na anọ merie Samson Nnamani nwetara naanị narị vootu isii Austin Nwachukwu toziri ndị otu ndọrọndọrọ PDP na steeti a maka ụzọ udo ha gbasoro na ntụliaka ọchịchị ime ụlọ a ma nye ndụmọdụ ka ndị chere na e mejọrọ ha dajuo Our brothers who feel that it didn't go their way in any kind of a divide should embrace this, should see PDP as a family. Even if the APC are claiming to be the largest uh, party in Africa, PDP remains the largest because there is no good and cranny of this country you go without finding PDP people. So PDP is a, is a party to beat. And I will tell you for free, we have come to capture Enugu State. n'okwu nnabata ntụrụga ka Chief Uche Nnaji kwere nkwa sị na ọchịchị ya ga-agbasoro nkwụba aka ọtọ ma belata ahụhụ ndị Enugu steeti na-agabiga na aka ọchịchị dị ugbu a ma ọ bụrụ na o turu ugo dịka gọvanọ steeti a n'afọ 2027 and to recover Enugu State from the impending doom. A doom that people are paying through their nose, taxes,

ya bụ onye PDP gọvanọship kandideti n'Enugu steeti nọrọ na oge ọ na-ekwe nkwa ịrụnyegasị ogige nrụpụta akụ kepụta ohere ọrụ nakwa ezi gburugburu doro arụ mee ka a mata na o nweghịkwa

n'aha ụlọ mgbasa ozi owelle 99.5 fm enugwu ka mụ nwa mbụ ya gaziere gị nnabuife nwa ekwu maka ya bụ akụkọ n'ịga n'iru n'akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule e ji aba mahadum bụ Joint Admission and Matriculation Board ewepụtala ụbọchị Satọde ga-abụ abalị iri nke ọnwa Jun nke afọ a dịka ụbọchị a ga-eji legharịa ule ahụ maka ndị oge ahụ funahịrị na ya bụ ule a kpọrọ m Unified Tertiary and Matriculation Exam UTME Mop-up Examination ule ahụ ka e kwuru na ọ bụ naanị maka ndị ahụ e nyochara nke ọma ma binye mkpịsị aka ha n'igwe nke a kpọrọ biometric verification mana otu ihe mechara mee ka ha ghara isonyere ogbo ha ndị ọzọ n'oge ule ahụ Ha mere ka nke a pụta ihe ụnyaahụ bụ Mọnde na Abuja site na ọnụ onye na-ekwuchiri ha bụ Fabian Benjamin. Ị ga-echeta na ọ bụ n'agbata abalị iri abụọ na atọ ruo abalị iri abụọ na itoolu nke ọnwa Eprel n'afọ a ka ụlọ ọrụ JAMB nọrọ chịkọba ule ahụ nke afọ bụ 2026. mana ọtụtụ ogige nọrọ n'oge ahụ nwee ihe mkpobi ụkwụ nke mere ka ọtụtụ n'ime ụmụ akwụkwọ ha ghara isonyere na ya ụmụ akwụkwọ ndị nke a metụtara ka a na-akpọ oku ka ha were ọsọ na ije gaa na ọwa ozi ọnya nwa ududo nke ụlọ ọrụ JAMB malite n'ụbọchị satọde ga-abụ abalị isii nke ọnwa juun depụta akwụkwọ nke a kpọrọ examination notification slip nke ga-eme ka ha sonyere na ule ahụ mgbe oge ruru n'Owelle 99.5 fm enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị ka anyị maara gị ọkwa tupu anyị agaa n'iru Igbo ndị ọma, ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala, cheta na dịka e kwuru na eje alọ bụ isi ije. Ekpere anyị n'isi onye ọbụla bụ na anyị ga na-eje eje na-abata abata. Biko, agbala oke ọsọ n'ụzọ, agbala n'ọwara onye ọzọ. Jee nyochaa ọnọdụ ụgbọala gị kwa mgbe kwa mgbe. Azana ekwentị oge ọbụla ị na-agba n'okporo ụzọ. Ebuna oke ibu, aṅụna mmanya na-aba n'anya tupu ị nyawa ihe ọnyịnya. N'ikpeazụ, ị na-anya nke gị, gbaa mbọ hụ na ị na-anya nke onye ọzọ. Ozi a sitere n'Owelle 99.5 FM Enugu. ya gaziere gị igbo ndị ọma dịka ị ka na-aga n'iru n'ige akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'Owelle 99.5 Enugu ọchịchị etiti ala anyị ekwupụtala echi bụ Wenesde abalị iri abụọ na asaa ya na Tọzde bụ abalị iri abụọ na asatọ dịka ụbọchị ezumike ọrụ nyere ndị ọrụ oyibo iji merube mmemme ndị ụka Islam nke afọ a a kpọrọ Eid al-Adha nke a sitere na ọnụ minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ala anyị bụ Olubunmi Tunji Ojo nke ọ bụ onye permanent secretary ministry of interior bụ Magdalene Ajani binyere ya aka ụnyaahụ bụ mọnde ya bụ ozi ya bụ akwụkwọ ozi mere ka a mata na nke ahụ bụ ugwu pụrụ iche gọọmenti etiti nwere n'ebe okpukperechi nọ dị ka nde kwuru nde ụmụafọ ala anyị nọ n'otu Islam ga-esonyere ogbo ha ndị ọzọ na mba ụwa merube emume ahụ dị nsọ onye minista ahụ mechara buru ụkpa ekele sitere n'aka ọchịchị etiti nyefee ụmụafọ ala anyị so na otu okpukperechi ụka islam tinyere ogbo ha ndị ọzọ pụrụ ụzọ ije dị ka ha na-emerube emume ahụ nke afọ a ọ mechara kpọọ oku ka ha jiri oge a chọọ ihu Chineke iji gbatara ala anyị ọsọ enyemaka nke ọtụtụ ihe ndị na-echere ya aka mgba ka ọ dị ugbu a minista na-ahụ maka federal capital territory fct bụ nyesom wike anọrọla ụnyaa bụ mọnde were kwuo sị na ọ bụghị ya ihe ịtụnanya mgbe ya nụrụ na gọvanọ siminalayi fubara na-achị Rivers steeti ewezụgala onwe ya n'ịzọ ọkwa ọchịchị nke steeti ahụ nke ugboro abụọ ya. Wike gbakwunyere na onye aka na-achị steeti ahụ ekwesịghị ịgbata akwụkwọ e ji egosipụta mmasị maka ọkwa gọvanọ kworo maka na nkwekọrịta o kwetara na ya ga-eme gbochiri ya ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ. onye minista ahụ kwuru nke a na abuja n'oge ọ na-agagharị ịhụta ọrụ ngo nke ọchịchị ya bagidere ọ gara n'iru kọwa na ogbo ya ahụ egosipụtaghị obi umeala kworo maka na nkwekọrịta ndị ọnụ na-eru n'okwu na steeti ahụ nwere gbochiri ya ịzọ ọkwa gọvanọ nke ugboro abụọ dịka ọtụtụ dịka otu ụzọ e jiri kwụsị nchitu n'ọkwa ọrụ ya bụ nke a nọrọ na mbụ maa amụma ya n'ebe ọ nọ Wike gara n'iru kọwa na ọ bụ Tinubu gbatara ọsọ enyemaka n'oge ahụ ọtụtụ ugboro ma weghachi udo azụ na Rivers steeti tinyere na ọ bụ ya gbochiri ndị omebe iwu Rivers State House of Assembly ịga n'iru were chituo gọvanọ Fubara ya na osote ya n'ọkwa ọrụ ha wee bụrụ ya na-abụzikwa iweta akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa n'isi njedebe mana tupu anyị apịachie ya isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ na mbụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC akatọọla ọgbaghara ime ụlọ na-ada n'ime ha ugbu a n'Enugwu steeti banyere onye ọ bụ ya bụ onye isi oche ha ụlọ ọrụ JAMB ewepụtala ụbọchị ha ndị ahụ na-esonyeghị na ule UTME nke afọ a kwụrọ maka otu ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ ga-abịa legharịa ule ahụ Nyesom Wike akọwala na ọ bụghị ya ihe ịtụnanya na gọvanọ Siminalayi Fubara na-achị Rivers steeti wezugara onwe ya na ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ nke ugboro abụọ ya kworo maka na ọ bụ nkwekọrịta nke o kwetara na ya ga-eme cheta na akụkọ ndị a niile na-aga n'iru n'ọnya nwududo anyị bụ www.owellefm.org ya na ọwa ozi Facebook Instagram X tinyere nke YouTube n'Owelle FM 99.5 ọdịnanị ị nwere ike na-akpọtụrụ ngalaba akụkọ ụwa anyị n'akara 0706 925 8758 ma ọ bụ chọọ anyị na WhatsApp na akara 09139287490 ejizi m aha Nnabuife Nwekwu ya na ndị otu ya dere ma hazie akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa ị nụrụ na-ekelesi gị ike gị bụ onye ọma gere ntị na-asị gị ka ụbọchị taa maara anyị mma abụ m Chika